Hi, welcome. It's Nanji YouTube channel. akumapereka iwo komanso alole amalawi kunena kuti akathe kukalembesa ah, kukaundula wa zisankho amene akubwerayi pogwiritsa ntchito mapasipoti ngakhale kuti muziko muno mulibemonso mapasipoti ah, drivers license komanso ah, ah, makalata ochokera kwa amfumu komanso nkhani ina imene tinabwerera kuno ndiyokhudzana ndi kumangidwa kwa anthu pa nkhani za ndale pamene apolisi akungomanga anthu kumatenga ngati ku blantyre kupita nawo ku lilongwe chikhalireni icho mu blantyre muli sero muli polisi muli, muli court komanso ena kuchoka nawo ngati ku mzuzu ena kuwasiya mwina ku dwangwa kumene zimene zili zosemphana ndi malamulo uh, ifeyo mukalata mwathu talembamo kuti tawapasa masiku 20 ndipo ngati masiku 20 amenewa satipasa mayankho oyenerera ife sitingatope tidzabweranso chifukwa cha ife ngati amalawi first timangoimirira amalawi mwachisanzo uh, nkhani ya ku mra imene uh, tinayitenga kupita nayo ku mra anatiitana mra ku lilongwe ndipo takambirana ndipo msonkho umene unayikidwa kuti uziphinja amalawi a mra auchosa ndipo ifeyo ngati amalawi first tikuthokoza kwambiri makamaka usogoleri wa ku mra uh, ngati a bizweki kapoloma chifukwa chokumva madandaulo a amalawi Tikuthokoza kwambiri. Thank you. Blantyre moto. Malawi first, the people first. Moto. Komanso tilemekeze magulu ena ngati omenyera maufulu ngati Malawi Watch, CCTV, komanso a Malawi Freedom Fighters ndi magulu osiyanasiyana abwere abwera pano komanso ena omenyera maufulu kuchokera maboma osiyanasiyana ngati ku Thyolo, Salima, ah, Zomba ndi ena amene achokera ku Nsanje. Ndikulandireni masana ano makamaka inu a Malawi okwiya amene mwabwera kuno kuzapereka nkhawa zanu ku ofesi imeneyi ya a DC, muli okonzeka kuti mupereke nkhawa zanu? Muli okonzeka? Chimene ndikufuna kunena ndichi, nkhawazi tazitenga kuchokera ku Upper Stadium kubwera nazo kunoko. Pamene tipereke nkhawa izi Mademo athunso athera pati? Amene apezeke akubwereranso pa nseu ndiye kuti amenewo akukapalamula awo kuti ammange. Tikumvana right? Koma ine ngati president wanu ndikupempheni kuti tachoka kuja mwa mtendere mosanyoza munthu, mosaswa galimoto, mosaba katundu wa anthu, kulemekezanso apolisi limodzi ndi a a Inspector General of Malawi Police tayenda mwamtendere kuzafika pano pano pa DC tiwerenga pano chikalata chathu cha madandaulo ndipo tikuyembekeza kuti atsogoleri athu a chizungu koma ikupita kwa anzangawo a president anzangawo chifukwa cha eni wawo saukaeni ine ndalembanso mu chizungu koma pano ndiyiwerenga mu chichewa tikumvetsetsana eti eh chifukwa Nchimodzimodzi munthu ukalowa mu tchalichi kumalalika mu chizungu koma anthu ukuwalalikira wokuda sizikugwira kuchokera ku chikhumbokhumbo chathu cha ife ngati amalawi tikufuna titsimikizire inu amaudindo kunena kuti ife ngati nzika timakhala nacho chikhulupiriro ndi chikhumbokhumbo chokuti tikhale ndi dziko labwino lokomera wina aliyense ndipo izi tikuzindikira kuti ndi udindo wathu ngati ife amalawi kuti ichi chikhazikike pakati pathu ndi cholinga kuti tonse tipange malawi wabwino ndi cholinga cha ife amalawi first kuyimirira Amalawi osauka olemera pa zimene zikuwaphinya mu dziko muno, ndipo izi sitikupepesa kwa wina aliyense chifukwa ndi udindo wathu kuti tichite promote nkhani ya justice kapena chilungamo muno m'Malawi. Nkhani zathu zimene tabwera nazo ndi zokhuzana nambala 1 kulephera kwa bungwe la NRB limene linakhazikitsidwa kuti lizilemba anthu ah, lizipatsanso anthu cha nzika kusonyeza kuti iyeyodi ndi mmalawi koma kwa zaka zingapo kuzafika zaka folo zapitazi zaonesa kuti bungwe la nrb ndilolephera ntchito yake chifukwa likulephera kuti lipereke ziphaso kwa nzika zimene zili pano inu ziphaso muli nazo anthu amenewa bwana akuyenera kuti posachedwa pompano akalembetse mu ndondomeko yovota kuvotera atsogoleri amene alipo pano kuti atuluke alowepo ena chifukwa awa alephera asanalephere nde imodzi mwa ndondomeko bwana ndiyonena kuti munthu akhale ndi chanzika kodi ndi mmene zililimu inu mukavota simukavota nde tikufuna mwa- mukuwapereke kalatayi kwa nrb kunena kuti kumwera kuno anthu sakulembesa akabwera pa senta akumapelembapo anthu 5 kenakonso wa 6 ndikumuuza kuti bwerera machini athu afa network yataniso tikumvana eti ndiye pa ichi tikufuna ife eni yake a dziko lino kuti tizakhale ndi zisankho zabwino 2025 ndiye tikupempha a nrb nambala 1 aonesese kuti kumwera ku Eastern Region komanso kumpoto kumene kuku abwereseko machini and muwauzenso kuti ife ngati amalawi tikuziwa bwinobwino kuti akupanga dala ndi cholinga kuti azilembesa anthu aku chigawo cha pakati kusiya kunoko kumwera ku Eastern Region ndi kumpoto tizoona sizoona zimenezi ziti zizabale mwana osaona chifukwa ifeyo ngati sitizavota ifenso tizi- sitizalola kuti atsogoleri amene adzakhale m'maudindo I- imeneyo idzagwira ndiing'alule ndisaing'alule paichi tikupempha a cheya a MEC amene amatchedwa kuti electoral commission malawi electoral commission Poona kuti awa a nrb alephera akupanga ma film nthawi ya ma film ndi ino malawi walero sungampusise alole anthu akapange chanzi akalembese mu zisankho kuzera ku chanzika kuzera ku passport kuzera ku drivers license kuzera kwa mfumu wa kalata yochokera kwa mfumu mukugwirizana nazo simukugwirizana nazo akalephera zimenezi chisankho cha 2025 chichitike chisachitike? Mukunena ndinu eh? chisankho chichitike chisachitike? Chisachitike eh? tikulamula ndife eni ake a dziko lino eh? tikumvesesana mopanda kumuopa munthu ndikuti mopanda kumuopa munthu sichoncho mwina akuluakulu ogwira ntchito mboma azinjoya chifukwa ngati kuliso anthu ovutika kwambiri ndinu anthu ogwira ntchito mboma amene masalari anu ndi ochepa kalekale kulandira penshoni palibe kulandira ndalama zako kale ndi kale lija malamulo amanena kuti munthu uka- ukachita retire 3 to 6 months ulandire makobiri ako koma awo angozipaka kungoba makobiri tizazuka siku lina chifukwa tizanena kuti enough is what enough choncho tikupempha inu a polisi kuzera kwa inspector general zomammanga munthu ku Blantyre kumpitisa lilongwe kummanga munthu mzuzu kumpitisa lilongwe kummanga munthu mu lilongwe kumpitisa ku dwangwa muzimpitisa wa dwangwa yekhayo amene ndili ineyo koma ena onsewo ayi chifukwa ndi chibwana kusiyana ndi democracy kusemphana ndi democracy kodi kuno ku blantyre kulibeko prison chichiri prison ili ku mulanje chichiri prison ili ku neno kodi kuno ku blantyre kulibeko blantyre police kuno kulibeko apolisi kodi ngati apolisi aliko chomutengera munthu kukamusiya ku lilongwe ndi chani kodi kuno kulibeko makhoti so this nonsense must stop immediately and we are demanding as the owners of this country sitikugawa pano maswiti iya time to kugawa maswiti is over nkhani ina imene tinabwera nayo pano ndiyokhudzana mchitidwe wa mra umene anachita introduce msonkho umene umaphinja amalawi kuti azilipira msonkho azilipiranso malawi bureau of standards komanso azigula masitika koma bwana dc mundilole kuti ndichite report kunena kuti a mra anatiyitana ife a malawi first ku lilongwe ndipo takambirana ndipo atiuza tauzanso dziko kuphatikizapo president kunena kuti msonkho umenewu uchoke koma tikufuna tipereke warning ngati msonkho umenewu ili filimu kuti mwauchosa mwa filimu titulukanso dziko lino ndi la democracy time to play with our minds is over tikumvana eti mwalimba mtima eti malemu chilima ndi amene anatiphunzitsa eti uja anafera ku chikangawa si choncho nding'alule ndikung'alula sopano ndikung'alula ndikufuna ndikudziwitseni a malawi kuti malemu Malemu Chilima anamwalira ku Chikangawa pa ngozi ya helikopita ndege eti ndang'alula pamenepo. Pomalizira penipeni, bwana DC, tikukupemphani kuti mutitengere madandaulo awa. Madandaulo awa sanachoke kwa Boni Kalindo, madandaulo awa sanachoke kwa Malawi, ku Malawi First. madandaulo achokera kwa amalawi ali apa madandaulo awa ndi anu ndi anga a inu amalawi ndiye tikuyembekezera kuti bwana dc mupanga chofunikiracho mukatiperekere u- kalata imeneyi yopita kwa uh, Annabel mtalimanja amene ali olemekezeka athu kumeki komanso uh, madam yolam amene ali inspector general of the malawi police komanso bwana wa ku nrb mukambirane mukhale pasi mukambirane kuti ifeyo enough is enough ndibwerezenso ndikukapereka chikalata ichi kwa bwana mkubwa pamaso pa uh, uh, officer in charge blantyre limbe ndi ma onse a operations mademo awawa athera pompa ndipo tikamachoka pano palibe kuimba choimbira tikumvesesana yes. tikamachoka pano mademo athera pati inu simunamve kuti namangidwa kumangochi ananena kuti ati ne natukwana a DC ati ne nathyola gate si simunamve